abwana mukudziwa kuti sindimafuna kalikonse pogwira ntchito imeneyi pa nthawi imeneyi angamasuke kunjako anthu akhala ali pa chiopsezo ndipatseni mwayi kufikira nthawi yotuluka ku chipatala kuno sindikufunikiranso 2 days mungondipatsa 2 hours pano ndi chamma 8 ndimugwira ameneyi chamma past 10 angakwanitse kwa 2 hours mwina ali ndi pulani ameneyo tangomupatsani mwayi Chabwino, uli ndi 2 hours. Mgwire. Zikomo bwana. Upange changu, utenge katundu ali mkabatiyo. Chabwino. Ku floor ya nambala 11 akukonzako. Tikapangira kumeneko.

amene uja anagwera pa bridge ya apapayi sangathawire kwina kulikonse ayi gobigali kolone shankananka dami godeni metanaga akhoza kukhala mnyumba kapena kuchipatala malo ake amene wawa ndi kumalandira chithandizo poopsyeza munthu ku nkhani ya chipatala mm, ayi sikotetezeka kwambiri kwa iyeyo ndiye ali ku nyumba ya munthu wina wake kapena mwina akhoza kukhala kuti sanakwereko galimoto iliyonse ndendende akanapanga zimenezo akanakhala kuti sanaomberedwe akhoza kukhala kuti analuza mphamvu posambira ndi kuomberedwa kuja komanso ndi kuluza kwa magazi chimene angafune ndi malo otetezeka kuti athandizidwepo zachidziwikire anapanga choncho kunena monenetsa sangafune chithandizo cha polisi olo ndi pang'ono pomwe ndipo munthu ameneyi sindingamufufuze ndekha koma ngati ku nyumba imene amathandiziridwayo kuli maneba kumeneko ndiye kupanga chani individual meter imeneyi tikhoza kuonera mapulogalamu a pa tv amene akuoneredwa kwambiri pano eya filimu ya salavanamu minache ndi imene ikuonetsedwa padakali pano pafupifupi anthu okwana 18,000 akuonera kupatulako malo ena nyumba imene muli jafa sangaonere zimenezi maneba oyandikira nyumbayo ndi amene athane nazo zimenezi olo wina aliyense okhala dera lomwelo akuonera zimenezi ndi chithandizo cha azimayi amene akuonera filimuyo

mukuonera sewero la Savalamu Manachi. Ndiyeno kuchokera mu filimu imeneyi, tili ndi mafunso ochepa chabe. Kwa azimayi 40 amene angayankhe molondola adzalandira nsalu za silki komanso 225 rupees. Ndipo mapulazima a 19 inchi adzaperekedwa kwa azimayi okwana 20. Pali mphatso imodzi kwa owina mmodzi, adzalandira chigalimoto mbambande! Wow! Kwa onse osangalatsidwa, imbani foni pa nambala imeneyi. Koma tineneko kuti mpikisanowu ndi wa azimayi okha basi. Ndeno azimayi kondanibe Dairy V Ask TV cover. Lizia aku TV sangadilite video yathuyi ndipo sangayilengezere kuti ndi ya fake imeneyi. Ndiyeno upite ku TV ukawuze nyengo mene zilili pita. Okay.

Ndiye timafuna kuti tidziwe kuti Saravamu chinamchitikira ndi chani atatuluka m'nyumba muja. Ndendende, imeneyo ndiye gemuyo. Tsopano Saravamu ali mu dera lanu kapena mwina mu nyumba ya aneba anu ndiye gemu ndi yomupeza iyeyo basi. Poyamba paja m'mati ndi mpikisano pano mukuti ndi gemu, ndiye tatiuzeni kodi ndi gemu kapena mpikisano? Hey, mzimayi amene akuyankhula kwambiri tamudule. Ndiyeno taonani Vera, Foni yanu ikaduka pamenepo, sikuti ndife amene tayidula ayi, koma tikuimbiransoni nthawi ina. Ndi choncho? Mpikisano ukuyambika panopa. Utha 20 minitsi ikubwerayi. Zomwe muchite ndi zophweka. Mupanga zinthu zomwe simumayenera kupanga. Mwakonzeka? Takonzeka, takonzeka, takonzeka, takonzeka. Pitani mozungulira nyumba yanu ndipo mukagogode nyumba ya munthu. Funsani mafunso awiri. Funso loyamba, Salava wangotuluka nyumba ndi mkwiyo. Kodi kwanu kuno wafikako? Funso lachiwiri ili mulifunse modekha, aliyense asakumveni. Kodi zipolopolo ziwiri zachotsedwa? Iyeyo ali wotetezeka? Ndeno funso loyamba mmati, muwauze eni ake a nyumba amutulutse Salava muli ndi mkwiyo pamenepo. Ndipo funso lachiwiri, pang'onopang'ono, kodi zipolopolo ziwiri zachotsedwa? Ali otetezeka? akapanda osayankha chilichonse imeneyi ndi laundi yoyamba ndi zophweka ndiyeno tanena kale nkhani yokhudza mphoto zake mapulazima nsalu ndi galimoto akakuyankhani funso lomwe lodabwitsa mutiyimbirenso zathera pompo tv ukupanga chani amenewo ndi azimayi chabe osalakwa kodi ufuna kupangitsa kukhala akazitape abwana sindimadziwa zasikana ine ayi ndinu kazitape kuyambira nthawi ya training Iwowo ndi akazitape kuyambira nthawi yakubadwa. Maso awo amayang'ana za mtsogolo koma amadziwa zomwe amuna amachita opanda kuwaona ayi. Mwamuna akamacheza pa foni, pongoyang'ana nkhope yokha amadziwa kuti iyi ndi bizinezi kapena ayi. Ali ndi ma eliyo, ma lada, ma sensa m'maso mwawo. Sangakhale m'mavuto mu dera lawo, ndikhulupirireni sir. Kufika kwa Salavamu ngati?